Щӏалэгъуэр дахэщ икӏи къарууилъыгъуэщ. Хэт а зэманым и ӏэфӏагъыр зэхэзымыщӏар? Ущыщӏалэм деж, гугъуехьхэми нэгъуэщӏ нэкӏэ уоплъыр, псори нэхъ тыншу къыпщохъур. Зигу зэманым имыгъэутхъуахэм сыт щыгъуи гъащӏэр адэкӏэ ягъэкӏуатэ. Лъэпкъым и къэкӏуэнури къэралым и къэкӏуэнури щӏалэгъуалэ диӏэращ зэлъытар. Сыт хуэдэ щӏалэгъуалэу пӏэрэ дэ диӏэр? Гъащӏэм удекӏуэкӏыфын папщӏэ къигъэув упщӏэхэм жэуап нэс ептыжыфын хуейщ. Дуней зызыужьым шхын, техникэ, щыгъын и лъэныкъуэкӏэ уеплъмэ, химие зыхэмыт куэд щыӏэкъым. Кӏуэ пэтми, экономикэр а ӏэщӏагъэм нэхъ епха мэхъур. Зи гъащӏэр химием пызыщӏа щӏалэгъуалэр ди мащӏэкъым. Абыхэм ящыщщ Шэмпар Ранетэ. Ранетэ къыбыкъуум химиемкӏэ и къудамэр къиухащ. Аспирантурэм щӏэтӏысхьэжауэ щоджэ, мы гъэм ари къиухыр. Ранетэ, Мы дуней дызытетым химиер зыхэмыӏэбауэ зыгуэр къэнэжа?
Химиер къэзымыгъэсэбэп цӏыху зыри щыӏэкъым. Цӏыхум и узыншагъэр, и гъащӏэр нэхъыфӏ ищӏын щхьа химиер псоми къагъэсэбэп иджыпстурей зэманым. Щыгъын тщыгъым деж щӏэдзауэ шхын тшхым деж щиухыжу псори химие хъуащ. Фӏыми ӏейуэ щытмикӏ ар адэкӏэ гъащӏэм къигъэлъэгъуэнщ, ауэ нобэ химиер хэмыту зыми ди гъащӏэр тхузэфӏэгъэкӏынукъым. Химиер уи ӏэщӏагъуэу щыхэпхым щыгъуэ сыт уи гум илъар? Курыт школыр къыщиухкӏэ дэтхэнэ зыми и гъащӏэ зэрыхъунум, и ӏэщӏагъэм йогупсыс. Сэ си адэ-анэр хуейт дохутыр сыхъуну, адэшхуэ-анэшхуэр ӏейуэ щӏэхъуэпст абы. Ауэ химием нэхъ сыхуеджэху, нэхъ гъэщӏэгъуэн сщыхъурэ, нэхъ сфӏэтелъыджэ сщыхъурэ нэгъуэщӏ щӏыпӏэ сыщӏэтӏысхьэжыфакъым. Епщыкӏузанэ классыр къыщызухам химием нэхъ телъыджэ щыӏэу сэ сщӏэтэкъым. Абы лъандэрэ илъэсибгъу хъуащ химием си гъащӏэр зэреспхрэ, зы махуэ сыщӏегъуэжауэ къэслъытэм. Иджыпсту аспирантурэм ущыщӏэскӏэ дауикӏ щӏэныгъэм упыщӏауэ щытщ. Щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ сыт иджыпсту блэжьхэр, сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр уиӏэ?
Щӏэныгъэм епха дэтхэнэ зы цӏыхуми щӏэу зыгуэр хэтлъхьэн, зыгуэр къэдгупсысын хуейуэ дэ ди къалэну къыдолъытэ. Абы дэ щӏэу тщӏахэр, Конференцэхэм, выставкэхэм, конкурсхэм ди лэжьыгъэхэр къыщыдогъэлъагъуэ. Мы илъэситху иужь итым сэ конференцэу илъэс тӏощӏым щӏигъу сыхэтащ. Выставкэу нэхъыбэж дэтхэнэ зыми увыпӏэ къыщысхьауэ схужыӏэнукъым сэ, ауэ увыпӏэ дэнкӏи сщиӏэщ нэхъыбапӏэм. Япэрауэ къэслъытэр сэ цӏыху куэдым сахуэзащ, цӏыху гъэщӏэгъуэн куэдым, щӏэу куэд къэсщӏащ. Сэ си лэжьыгъэри ауэдэу зыгуэрым и фӏэгъэщӏэгъуэн хъуауэ щытым, сэ сыдейкӏэ абы нэхъ япэ щыӏэу къэслъытэнукъым. Иджыпсту жыпӏа псалъэхэм уи щхьэ ущытхъужыну ухуэмейуэра хъунт, дэ зэрытщӏэмкӏэ, нэгъабэ МГУ-м щекӏуэкӏа конференцэм япэ увыпӏэ къыщыпхьа, мис абы и гугъу иджыри тӏэкӏу къытхуэщӏ.
Зэрыжаӏэщи, уи щхьэ ущытхъужыну ар дахэу къалъытэкъым зымикӏи. Ауэ Москва сэ япэу сыщыӏащ мы гъэм, илъэс кӏуам. Си гугъатэкъым увыпӏэ гуэр къэсхьынуи, нэгъуэщӏуи, цӏыху куэдыщэ щыӏэт. Конференцэр Московскэ государственнэ университетым щекӏуэкӏт. Университетыр дахэт. Сигу ирихьащ, сыткӏи я химическэ факультетым экскурсиехэр щрагъэкӏуэкӏащ, дагъэлъэгъуащ куэд. Абы ди стендовэ подсекцэрати, япэ увыпӏэр къыщысхьа. Ломоносов конференцэм и гъусэу Потенциал будущего Проектым етӏуанэу сыхэтащ. Абы и фӏыгъэкӏэ Талантливая молодежь премиер къызатащ мы илъэсыщӏэм ипэ. Уи аспирант лэжьыгъэр нэхъ псалъэ къызэрыгуэкӏкӏэ зытеухуар къыджеӏэ.
Си аспирант лэжьыгъэр сэ зым ехьэлӏауэ схужыӏэнукъым. Исследование едгъэкӏуэкӏхэр цӏыхум зэи ямыщӏауэ, щӏэу зыгуэр хэтлъхьэн жытӏуращи, нэхъыбэу сэ сызылэжьыр магнитнэ наноматериалхэращ. Магнитнэ наноматериалхэр иджысту нэхъыбэу къыщагъэсэбэпы медицинэм, атомная промышленность жыхуэтӏэм, авиационная промышленность. Абыхэм дэтхэнэми иджысту ахэр хэмыту зыри ящӏыжкъым. Нэхъыбэ дыдэу иджысту сыт дэ къэдгъэсэбэпыр? Компьютерхэр, телефонхэращ. Ар хэмыту иджысту дэ ди технологие, дэ къыдэдгъэкӏхэр хэмыту ахэр зырикӏи ехъулӏэныгъэ иӏэнукъым. Компьютерым епха дискхэр, информацэ, накопитель жыхуэтӏэхэр, ахэр зырикӏи нобэ щӏэу къыдэкӏыфынукъым, дэ зыгуэр хэдмылъхьэу щытым наукэм. Иджысту дызыщӏэт пэшымкӏэ Ранетэ долъагъу мыбы гъэщӏэгъуэн куэд щӏэтщ оборудование и лъэныкъуэкӏэ щӏэуэ. Ар сэ зэрысщӏы, дэ зэрытщӏэмкӏэ химическэ факультетым ехъулӏэныгъэ куэд виӏэ щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ, мис абыхэм икӏи тӏэкӏу и гугъу къытхуэщӏ.
Химическэ факультетым зэрыжыпӏащи, иджыстэу нэхъ оборудование нэхъ щӏэ дыдэу щыӏэхэр дэращ зиӏэр университет псом. Мы лабораторием щӏэтхэм закъуэкъым, мыбы зэгъусэурэ лабораториеу щы-плӏы мэхъу, центр коллективного пользования жыхуэтӏэращ. Дэ къытхуахьурэ анализ дощӏ, университетым закъуэкъым, нэгъуэщӏ направлениехэми. Абы нэмыщӏ. Заводхэми, фабрикэхэми цӏыху дэтхэнэ анализ зыщӏыну хуейми заявкэ ар ягъэхьэзыру дэдоӏэпыкъу. Мы лабораторием иджысту щӏэт оборудованиехэр псори грантхэмкӏэ къэтщэхуауращ. Сэ сызыбгъэдэтыр рентгенофазовый анализ жыхуиӏэращ, дэ къыдат порошокхэр къызыхэщӏыкӏар къыдогъэлъагъуэ абыкӏэ. Мыткӏэ щыт оборудованиер размерность частиц жыдоӏэ абы теухуау и инагъыр къыдата образецхэм абыкӏэ доплъэ. Псори компьютерым епхащ, дэ епэрей химие, пробирочная химия зэрыжаӏэм хуэдэу ахэр щыӏэжкъым, псорикӏи компьютер къэдгъэсэбэпу оборудование нэхъ щӏэ дыдэу къыдэкӏахэр къэдгъэсэбэпурэ долажьэ. Си диссертацие иджысту сызэлэжьыр экспериментальнэу лабораторием дызэлэжьу хъуар. Мыбдежым анализ щыдощӏыжыф. Зыщӏыпӏэ едгъэхьу, гугъу дехьу, ар тхузыхуэмыгъэхъуэу дэ бэлыхь зыми дыхэткъым. Езым псори фишщ. Псори езым диӏэжщ икӏи Москва сыщыкӏуам щыгъуи, абы я лабораториехэри дагъэлъэгъуащ аудабзэу. Ауэ сыкъыщыкӏуэжам щыгъуэ псоми яжысӏыжащ. Дэ дыздэщымыӏэм псоми дыщэ щыӏэу къытщохъу, зэрыжаӏэу. Ауэ дэ оборудованию диӏэм ӏыхьэ щанэ яӏэтэкъым я химический факультетым.
Нобэ аспирантурэр къыбоухыр. Пщэдей гъащӏэм и лъэныкъуэкӏэ, щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ сыт хуэдэ мурадхэр уиӏэ?
Пщэдейрей махуэ зэрыхъунум нобэ уегупсысын хуейщ, Астемыр. Ар хэмыту щытымэ, пщэдей зыкъэпщӏэж щхьэкӏэ псэуагъуэ хъунукъым. Аращ, сэ си гъащӏэр егъэджэным епхауэ къызолъытэ, нэгъуэщӏу къысхузэфӏэгъэщӏкъым. Дэтхэнэ егъэджакӏуэ зыми абы нэхъ хэгъэфӏу къэслъытэкъым сэ, сабийм и нэхэр цӏууэ, жепӏар къыгурыӏуау. Нобэ сэ си щӏэныгъэм зыгуэр хэзгъэхъуащ щыжиӏэм де, сыт сэ си дейкӏэ нэхъыфӏу щыӏыфыныр?
Пэжщ, дэтхэнэ егъэджакӏуэмкӏи псом нэхърэ нэхъыщхьэр сабийм епт щӏэныгъэр щызэхищӏэм и дежщ. Абыкӏэ арэзы хъуну хъунщ къыкӏэлъыкӏуэу нэӏуасэ фызыхуэтщӏыну щӏалэри. Иужьрей илъэсхэм лъэпкъ ӏэщӏагъэу адыгэм яӏэу щытахэр къэщӏэрэщӏэжащ. Ар арджэн щӏынырами, фащэ дынырами, гъукӏэфэкӏэрами. Гуапэ зэрытщыхъунщи, апхуэдэ ӏуэху дахэхэмкӏэ бжьыпэр зыӏыгъыр щӏалэгъуалэращ. Абыхэм ящыщщ Мэргъущ Юрий.

Мыбы сыщӏэтӏысхьэну щӏыхэсхарэ именно дыщэхэкӏ сытхэм теухуауэ сылэжьэну. Сызэрысабий лъандэрэ карандашкӏэ ӏэджи стхыуэ щыта, пластилинкӏэ сыджэгуу щыта. Егъэлеяуэ сыдихьэхт абыхэм зэрысабий лъандэрэ. Мыбы сыщыщӏэтӏысхьэм щыгъуэ я скульптурэ сытхэм щхьэ сыщӏыхьауэрат ар, моу. дыщэхэкӏхэм теухуар драгъэджэну хэсщӏыкӏыхакъым абыкӏэ. Ара иужькӏэ сыщӏэтӏысхьэ, сытым хуэдэ зэрыщыӏэ къасщӏэри икӏи сыдихьэха? Мы лэжьыгъэм щоджэным де хуэдизкӏэ удихьэхыр икӏи зэманыр зэрыкӏуэ гу лъымыту макӏуэ. Жэщ дыкъыщынауэ сощӏэж зэманыр зэрыкӏуа гу лъымытэхурэ.
Университетым зэрыщеджа зэманым теухуауэ къыджеӏэж илъэс дапщэкӏэ уеджа, сыт гъэщӏэгъуэну хэбгъуэтар, университетым сыт узыхуигъэсар?
Илъэсихкӏэ седжа университетым. Нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэна зэманыр етӏуанэ курсым щыгъуэрат, практикэ щыщӏэддзар абы щыгъуэти, гъэщӏэгъуэн ӏейт, моуэ Ауэ сыми дыжьын тыкъыр цӏыкӏу къапщтэ, бгъэткӏуу, сэ сщӏэ абы проволокэ ирипщӏ, ӏэджи хэпщӏыкӏ мэхъу, вот моуэ зыгуэрым, жауэ уи акъыл зырикъу, сэ сщӏэ уи ӏэщӏагъэр къызэрикӏ зыкъом пхуэщӏыну.
Университетыр къэбуха нэужькӏэ, зэрытщӏэмкӏэ, укъагъэнэжа улэжьэну университетым? Иджыпсту узэрылажьэм теухуауэ сыт жыпӏэфынур уигу ирихьрэ?
Сигу ирохьым уэи сыт сигу щӏримыхьынур, ди ӏэщӏагъэ зи сэ къэсщӏащ, нэхъ студент нэхъыжьыӏуэхэр деж моуэ, студент хуэдэуи сахущытым, ину нэхъыбэм, си ныбжьэгъу цӏыкӏу хуэдэу, си ныбжьэгъу сызэрахущытыр щхьэ жыпӏэм, ахэр щӏэтӏысхьэгъащӏэм щыгъуэ сэ иджыри четвертый, пятый курсырати, зэныбжьэгъу хуэдэу дыкъекӏуэкӏащ, итӏани студентхэр, мышынэу, зэрыхуейм хуэдэу зэпсэлъэфхэ.
Апхуэдэу уи егъэджакӏуэр къыщыпхущытым деж дауикӏ гуапэ хъунщ. Псом нэхърэ нэхъыфӏу а псор зыщӏэр езы студентхэращ. Юрэ, дэ дыкъыщӏэтӏысхьа къудейм щыгъуи иджыри студентти, абы лъандэрэ си, ди нэхъыщӏэхэм нэхъ хэзымыщӏыкӏхэм зэрыдэӏэпыкъун сытым дежи, иужь итщ, едымыгъэлейуэ пӏэрэ жытӏэу пщэдджыжьым дымыгъэжейуэ Лэжьыгъэр къэдгъэлъэгъуэн хуейуэ къыддэӏэпыкъун щхьэ къыщыдгъэкӏуа къэхъуащ. Зэи хьэуэ къыджиӏаӏым, мис мыпхуэдэу еджапӏэ нэужьым дыкъыщынэхэм дей къыдгурымыӏуэӏамэ, къыджиӏэу, къыддэӏэпыкъуу сытым дежи апхуэдэщ. Япэрауэ, Юрэ зи псалъэ зыӏыгъыж цӏыхущ. Сыт дызыхуеӏами, сыт зыгуэр къыдгурымыӏуэми жетӏэу щытмэ, дегъэлъагъу, къызыхэтщӏыкӏыр дымыгъуэтмэ. Къытхуегъуэт иӏэӏамэ къыдет. Юрэ дызэригъаджэ предметыр Художественное оформление ювелирных изделий. Зэрыщӏэддзэрэ куэд мыщӏами, зэрыхулъэкӏкӏэ дырегъасэ, сыт ищӏэӏами къытхилъхьэну иужь итщ. Уи ӏэщӏагъэ и лъэныкъуэкӏэ зыбужьын и лъэныкъуэкӏэ сыт хуэдэ мурадхэр уиӏэ, сыт хуэдэ хъуэпсапӏэхэр уиӏэ? Ди республикэ закъуэм щынэмыщӏауэ, къэрал псомкӏи сыкъыщацӏыхуну сыхуей, зызужьыну сыхуей ӏэщӏагъэм техуауэ цӏыху фӏыуэ хэзыщӏыкӏыу, лэжьэфӏу ӏэджэ щыӏэ, сэ зыкӏэлъыплъын сытын, зи лэжьыгъэм сыкӏэлъыплъу сэ езым зыгуэр хэсхыжыфыну сытыну апхуэдэу ӏэджэ щыӏэ. Ди республикэми апхуэдэ ӏэджи дэсщ. Сезыгъэджахэрами, нэгъуэщӏ мастерхэри соцӏыху. Псалъэ папщӏэ, Пазов

Зэрытщӏэмкӏэ, ВКонтакте жыхуиӏэ сайтым гуп щыбогъуэлажьэ, Декоративные и сувенирные изделия жыӏэу. А гупым тӏэкӏу тепсэлъыхь абы щыфщӏэм теухуауэ сыту. Социальнэ сетхэмкӏэ регистрироваться сщӏыну сыхуеяӏым. Цӏыхущӏэ згъэцӏыху сытхэм щӏы сэбэп пхуэхъуну, иджы зэманыр апхуэдэщ, жаӏэурэ сытми сыдрагъэхьэхри, Контактым зарегистрироваться сщӏа, тӏэкӏу зызгъэцӏыхуху сыту апхуэдэ электроникэ сытхэм ейуэ гугъу сохь, зезмыгъэсэфу арати. Хуэмурэ си лэжьыгъэхэр ислъхьэн щӏэздза, цӏыхур щӏоупщӏэ сыт ати, группэ сщӏа, группэм мы зыдоужь. И лэжьыгъэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр сыт? Лэжьыгъэр

Япэм дахагъэ щыӏа зэрызыхуапэу щытахэм хуэдэу цӏыхур дэтыну сыхуейщ иджыпсту икӏи абы техуауэ садэӏэпыкъуну яужь ситщ. Лэжьыгъэри сфӏэфӏщ, и фӏыи къыхокӏ абы техуауэ ди цӏыхур. Жыжьэ дымыӏэбу мис иджыпстурэ илъэс къакӏуэхэм, мы илъэсым щӏэщыгъуэ сыт хуэдэ мурадхэр уиӏэ? Мы уи лэжьыгъэм лъэныкъуэ сыт пщӏэну уигу илъыр? Алли, илъэситӏ хъуа мурадышхуэ сиӏэм, выставкэ тщӏын тщӏыныр дорикӏи дыхуэмыхъу. Цӏыхум и закъуэ выставкэ пщӏыну дыщэхэр сытхэм, чеканкэ, ювелиркэ сытхэм техуауэ уи закъуэ пщӏыну гугъущ, ар егъэлеяуэ, зэманышхуэ, къарушхуэ къыпӏех, псалъэ папщӏэ мис мыбы мазибл тезгъэкӏуэда, кӏапсэ пэжу шестьсот метровым щӏигъуу кӏуа, ахэр псори си ӏэкӏэ згъэкӏэрэхъуэжа, нэхъ мащӏэ дыдэу механизировать зэрысщӏын яужь сита, мотор сытхэр сымыгъэсэбэпу Япэм зэрылажьэу щытам хуэдэу, моуэ си ӏэкӏэ згъэкӏэрэхъуэжу кӏапсэр згъавэу сыту щыта. Скульптурэт нэхъыбэ дыдэу сыщӏэтӏысхьар, ауэ пластилин или гипсовэ скульптурэ пщӏыну къикӏтэкъым, къыщыбухкӏэ дипломми гъуаплъэм хэсщӏыкӏа. Ар зы лэжьыгъэ закъуэра, выставкэ пщӏыну яужь уихьэмэ, абы илъэс бжыгъэ ӏэджи пӏихыну, выставкэ тэмэм пщӏыну ухуеймэ.
Мис мы университетым щекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм куэдрэ ухэтщ. Псалъэм папщӏэ, лъэпкъым теухуауэ махуэшхуэ гуэр екӏуэкӏыу щытмэ, гъэлъэгъуэныгъэхэм ухэтщ, уи пщӏа хьэпшыпхэр яхьурэ ягъэлъагъуэ. Мис а ӏуэхухэм узыхэтым теухуауи тӏэкӏу гугъу къытхуэщӏ. ӏуэхум сыхэтын хуейщи, сыхэтщ. Лъэпкъым сэ сщӏэрэ, зыгуэркӏэ Пщӏэфынумэ, зыбгъэлъэгъуэфыну щытынумэ, ар пщӏэн хуей уадэӏэпыкъун хуей, сыт щхьэ жыпӏэмэ, цӏыху зэзрэ, псори зэрызыхэлъри, зым хьэуэ жиӏэмэ, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏым хьэуэ жиӏэжын апхуэдэу, хьэуэ, хьэуэ, ауэ аращи, апхуэдэу хъунукъым. Мис лъэпкъым щхьэ зыгуэр пщӏэнумэ, псори узэхыхьэу зыгуэр щӏэн хуей, зым зы фӏыуэ ещӏэ, мыдрейм нэгъуэщӏ гуэр нэхъыфӏыжу ещӏэ, апхуэдэу псори узэхуэсу узэдэӏэпыкъуу аращи, сэри схуэщӏэр, куэдми мащӏэми сызэрыдэӏэпыкъунущи, хьэуэ яжесӏэкъым.
Ди псалъэмакъыр икӏэ нэса иужь, Юрэ и лъэщапӏэм дишэри, езым и лэжьыгъэм дыхуигъэсэн иужь ихьащ. Ауэ ар уи лъым хэту дунейм укъытемыхьамэ, зэгъэщӏэгъуейщ. Гъущӏ кӏапэ къэзыщтэу нэри псэри игъэгуфӏэу, зы хьэлэмэт гуэр зыщӏыф цӏыхум дауикӏ Тхьэм и нэфӏыр къыщыхуащ. Къыкӏэлъыкӏуэу дызыхуэза щӏалэри Юрий ещхьу зы щӏэщыгъуэ гуэр щӏэным и гупсысэхэр теухуауэ щытщ.

Пэжыр жысӏэнщи, гъащӏэм зыкӏи зэпыщӏакъым а тӏур. Микроэлектроникэм уи нэмкӏэ зыри зэрумылъагъум хуэдэу усэри къыздикӏыр къыбгурымыӏуэу уи гум къохьэ. Аслъэнджэрий, куэд щӏа усэн зэрыщӏэбдзэрэ? Сэ нэхъапэ зэпеуэ сыхэтами, Шыхулъагъуэ сэ сызыхэт литературэ хасэм и гъусэу абы хэта щӏыпӏэ драгъэблэгъами, Мызэ-мытӏэу къызатауэ щытащ а упщӏэр, ауэ абыхэми зэрыжесӏауэ щытащи, иджыпстуи си жэуапыр аращ. Мыбы щыгъуэ тхэн щӏэздзащ схужыӏэнукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, сэ стхыхэр занщӏэу усэ хъун щӏидзакъым. Усэ и хабзэ умыщӏэу щытмэ, ар зэрытхын, зэрытхын хуейм хыумыщӏыкӏыу щытмэ, хъуэкъым занщӏэу. Пэжщ, сэ тхэн школым сыщӏэсу иджыри щӏэздзащ, ауэ усэ усэ дыдэр зиӏысыр, усэ зэрыщытын хуейр къыщысщӏар Хьэх Сэфарбий литературэ хасэ Шыхулъагъуэ аращ. Абы сыкӏуэн щӏэздза иужь сэ усэхэри нэхъ къызэхъулӏэн, усэри тэмэму Стхын нэхъ сыщыхъуар.
Сайтыр пщӏыну щхьэ уигу къихьэн хуей хъуа? Куэд щӏауэ сехъуапсэт сэ ди хасэм сайт иӏэну, ауэ нэхъапэ схуэщӏакъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, схузэфӏэкӏтэкъым, зэращӏым хэсщӏыкӏтэкъыми, иджыри къэс къэса апхуэдэурэ. Сэ сщогугъ абы зиужьыну, усэр занщӏэу къызэромыхъулӏэм хуэдэу сайтми занщӏэу зиӏэтынукъым, ауэ зэманкӏэ Ар нэхъыфӏ хъуну цӏыхум нэхъ къацӏыхуну сыщогугъ. Нобэ дэнэ нэса уи лэжьыгъэр? Нэхъапэ сайтыр езы хасэм теухуауэ щытыну арат си мурадыр. Абы хэтхэм я лэжьыгъэхэр иту, я биографие кӏэщӏу къыщыбгъуэтыфыну, я сурэт, ди тхылъхэр абы электроннэ виду къыщыбгъуэту. Абы къыщынэмыщӏа мероприятие гуэрхэм дыхэтам абы тхыгъэ ятхыж, ахэри итын хуейт абы къыщынэмыщӏа видеохэр. Ауэрэ сайтым езы хасэ дыдэм пымыщӏа гуэрхэри къистхьэн щӏэздзащ нэхъапэ псалъэжьхэр, псынщӏэрыпсалъэхэр, къуажэхьхэр. Ауэрэ абы къыхыхьащ адыгэ уэрэдыжьхэр, хьэгъуэлӏыгъуэ уэрэдхэр, макъамэхэр, иджыпсту абы фи тхыгъэхэр жиӏэуи къыщыбгъуэтыфынущ, дэтхэнэми и тхыгъэр къыщигъанэу. Абы сыт къикӏыр? Сэ сыхуейщ тхэным дихьэхым литературэ зыпысщӏэну сыхуейщ жызыӏэ дэтхэнэми модэ Школ жыпӏэми хуэкӏуэ дыдэкъым ар, ауэ модэ хасэ зэрыщыӏэр къищӏэну, мыбы къызэрыщыбдэӏэпыкъуныр. Сайтым зебгъэужьынымкӏэ схуэдэ мурадхэр уиӏэ?
Пэжщ, иджыпсту ди сайтыр куэдым яцӏыхукъым, абы къыхэкӏыуи гугъущ зэрызиужьыну, зэкӏэ зиӏэтыфкъым абы, ауэ си фӏэщ мэхъу сэ зы зэманкӏэ абы зиужьыну, цӏыхухэм къацӏыхуну. Сайтым мыгувэу къитлъхьэну ди гугъэщ нарт эпосым щыщ тхыгъэхэр, макъамэхэр иджыри псалъэхэр щӏыгъуу уэрэдхэр.
Псалъэм папщӏэ, ди нэхъ усакӏуэ цӏэрыӏуэхэм я ӏэдакъэщӏэкӏхэр, усэ, прозэ, ауэдэ къилъхьэнымкӏэ ауэдэ мурад фиӏэ? Иджыпсту нэгъуэщӏ тхакӏуэхэм я тхыгъэхэу дэ сайтым къитлъхьэр Тхакӏуэ цӏэрыӏуэхэращ жыхуэсӏэр. Сабийхэм папщӏэ усэ прозэхэращ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, псоми ятхар зэкӏэ ауэдэу къытхуитхьэну ауэдэ зэфӏэкӏ диӏэкъым. Езы хасэм хэтхэм я тхыгъэхэмрэ сабийхэм теухуа тхыгъэхэмрэ зэкӏэ къитлъхьэр.
Санджэрий, дыгъэхэкӏынщ мы интернет ӏуэхуми литературэмкӏэ дыгъэкӏуэжын. Уэ узэреплъымкӏэ, литературэм, псом хуэмыдэу, лъэпкъ цӏыкӏухэм я литературэм, иджыпстурей гъащӏэм сыхуэдэ увыпӏэ щаӏыгъыр?
Иджыпсту, дауи, еджэ мащӏэ хъуащ. Тхылъым еджэ мащӏэ хъуащ. Ауэ сэ си фӏэщ мэхъу интернетым. Тхылъхэр иплъхьэу щытмэ, ахуэдэу зиӏэтыжыфыну литературэм. Ахуэдэу нэхъ хъумаи хъунур дэни дэнэ дежи ущеджэфынущ. Дауи, езы тхылъым уеджэну сытым дежи нэхъыфӏщ икӏи нэхъ гурыӏуэгъуэщ. Ауэ иджыпсту дунейр зэрыщытым уеплъу щытмэ, дунейр зэрызиужьаращ жыхуэсӏэр. Интернетым тхылъхэр илъам нэхъ тынш хъунут, дауи, икӏи пэжу къызолъытэ сэ ахуэдэу тщӏыуэ щытмэ. Уэ узэреплъымкӏэ, Аслъэнджэрей, ди литературэм сыт хуэдэ къэкӏуэн иӏэ?
Нэхъапэ зэрыжысӏащи, литературэ хасэ Шыхулъагъуэм сыхэту ӏэджэми сыщыӏащ, ӏэджэми дыкърагъэблэгъащ. Ахэм щыслъэгъуащ сэ литературэм дихьэх цӏыху иджыри зэрыщыӏэр, Абы сригушхуащ, сригуфӏащ. Си фӏэщ мэхъу сэ литературэм и пщӏэм зиӏэтыжыну.
Аслъэнджэрий ищӏэ ӏуэхур игу дыхьэу ещӏэ. Апхуэдэу щыщыткӏэ, зыщӏэхъуэпсыр къехъулӏэн хуейщ. Блэкӏамрэ къэкӏуэнымрэ зэбгъэзэгъыныр ӏуэху тыншкъым. Литературэр интернетым пхьыныр апхуэдэ лэжьыгъэу жыпӏэ хъуну хъунщ.

Мы иджыпсту фызэдэӏуа уэрэдыр Кабардинка ансамблым и къэфакӏуэ Битокъу Науркъан я пашэу щӏалэгъуалэ гупым Уэрэдыжь жаӏэу зэфӏаща проектым и зы ӏыхьэщ. Науркъан зэрытщӏэщи Кабардинка ансамблым ухэту укъофэ. Къафэ ӏуэхум укъыхэкӏыу хьэ Уэрэдыжь проектым иужь уихьэн хуей хъуа?
Уэрэдыжь проектымрэ къафэмрэ зыр зым зэран хуэхъутэкъыми, къафэ къэдуха нэужь уэрэдыжьым еужь дихьурэ кӏуауэ аращ щӏалэгъуалэр дызэхуэсурэ. Искусствэм хэт цӏыхур зэи зы определеннэу зы сторонамкӏэ кӏуэӏым. Зым къикӏыу етӏуанэм кӏуэ, ещанэм еплъкӏэ, зыр зым зэран хуэмыхъужмэ, нэхъыфӏ хъун фӏэкӏа нэхъ ӏей хъуну сэ къэслъытэӏым, аращ.
Сыт къалэн нэхъыщхьэу зыхуэбгъэувыжатэр мы ӏуэхум иужь ущихьэм щыгъуэ?
Къалэн зыхуэзгъэуващ и щӏэдзапӏэм щӏэддзауэ и кӏэм нэдгъэсыну. Щӏалэгъуалэм хэтлъхьэну, нэхъыбэу щӏалэгъуалэра зызэтлъытам зыхуэтщӏар икӏи зыдэплъын зэрыхъум.
Сыт хуэдэ уэрэдыжьхэр къыхэфхат мы дгъэзэщӏэн жыфӏэу фигу мурад илъу? Уэрэдыжьу зы хыбл къыхэтхати, нэхъ щӏалэ уэрэд жызыӏэну къыхэсхахэм езым нэхъ жаӏэфыр, нэхъ яфӏэфӏ хьэжза къащтэр икӏи Алий и гъыбзэр зы, Рае и уэрэдыр тӏу, Трамэ и къуэ Къарэбатыр щы, Ии, адэкӏэ иджыри а къомыр зэӏусхыну сыхуеӏым, адэкӏэ хуэмурэ цӏыхухэр зызеплъыжын. Мы ӏуэхур къыщезгъэжьэну яужь сыщихьам щыгъуэ, зыгуэрхэми сеплъа, зыгуэрхэми садэуэршэра, ӏуэху гуэр зыхуэзгъэхьэзыру сыздыщытым, нэхъыбэ дыдэу акцент зыхуэсщӏар Нэхущ Чэрим, Молэ Алихъан сымэ я щӏалэгъуэм иджыри зы видео гуэр щыӏэщ, интернетым илъщ, уэрэдыжьхэр жаӏэу щыту. Абы сеплъри, нэгъуэщӏ гуэрхэри къэслъыхъуэн щӏэздза, абы еужь щытрахауэ. Илъэс тӏощӏым и кӏуэцӏым зыми зыри ищӏатэкъым. Уэрэдыжьыр хуэмурэ кӏуэдыжын щӏидзати, сэ, сэ уэрэдыжьыр сфӏэфӏу содаӏуэ, тӏэкӏуи зызогъащӏэ, тӏэкӏуи схужыӏыфыр жызоӏэ, ау зыгуэри диӏэн хуей, звукозаписым нэмыщӏ джыри моуэ плъагъуу, уеплъу сыту нэхъ гъэщӏэгъуэну зыгуэр щыӏын хуей жысӏэри яужь сихьауэращи, деплъынщ зэрыхъумэ. Зэман хъарзынэкӏэ бгъэзэжу щытмэ, яуса уэрэдхэр иджыпстурей гъащӏэм къекӏуу къэплъытэрэ? Къекӏуу къызолъытэ сыт щхьа жыпӏущтмэ уэрэдыжьым купщӏэ иӏэу, акъыл, акъылым теухуауэ зыгуэр къыхэпхыну иӏэу зыгуэру щытщ ар. Нэгъуэщӏкӏэ ар щӏатхауэ щытам мыхьэнэ гуэр иӏэщи иджысту хыфӏэбдзэжкӏэ зыри къикӏынукъым.
Уэрэдыжьхэр зэрыщытам уэду къэнэжын хуей, хьэмэрэ щӏалэгъуалэм нэхъ ягу зэрыӏэпихым уэду ягу ирихьын щхьэкӏэ зыгуэр зэхъуэкӏыныгъэ хэлъхьэн хуейуэ къэплъытэрэ?
Тӏум, тӏум хуэдэуи соплъ, сыт щхьэ, жыпӏэу щытмэ, щӏалэгъуалэм нэхъ ефӏэфӏ зэрыхъунум хуэдэу, езыхьэр зэредэӏуэнум хуэдэу пщӏыуэ щытмэ, нэхъыфӏщ, сыт щхьэ жыпӏэмэ, щӏалэгъуалэра мы ӏуэхур щӏэкӏыжыр. Етӏуанэу къапщтэмэ, мы жьыу щыӏари къэнэн хуей, сыт щхьэ жыпӏэмэ, зыхуэбгъадэу, зыр зым ебгъэплъурэ къыхэпхыфын хуей, зыгуэр уиӏын хуей ара, нэхъыбэ хъуху нэхъыфӏщ. Мы ӏуэхур, дауикӏ, уи закъуэкӏэ зэфӏэкӏа хъуакъым, а хэт щӏэгъэкъуэн дэӏэпыкъуэгъуу къыпхуэхъуахэр? Уей, цӏыху куэдыфӏи къыздэӏэпыкъуам пщӏэшхуи яхуэсщӏу, ауэдэу щытщ, сыт щхьа жыпӏэу щытым, ӏуэхур тынштэкъым, гугъуфӏи дехьащ, сыт щхьа жыпӏэм, ауэдизыр тепхыным, ауэдиз звук бгъэхьэзырыным, сурэт жыпӏэм, ауэдиз фащэ, ауэдиз мыстыр къыздэзыӏэпыкъуауэ хъуам къыхэзгъэщхьэхукӏыфыныр Шамурзаева Мадина институтыр искусств къиухау режиссёрыр, Тамерлан Васильев жери Москва щыщу ди ныбжьэгъу щӏалэ гуэр, абы къытхилъхьа къытхилъхьам хуэдиз. Сэ, сэ зыри сымыщӏауэ жыпӏэ хъунущ Абыхьэм ящӏам теухуауэ.
Адэкӏэ проектыр фыухащ, и нэгъуэщӏ проект къыщӏэвдзэну хьэмэрэ мыбы пыфщэжыну сыт адэкӏэ мураду фиӏэхэр? Уэрэдыжьым етӏуанэ ӏыхьэ уэду пытщэнущ, Тхьэм жиӏэм. Абы яужь иджыри зы гугъэ гуахьэ сиӏэщ, ауэ ахэр жысӏэ хъунукъым иджысту. Япэщӏыкӏэ уэрэдыжьым яужь дитынущ. Ар и кӏэм нэдгъэсынурэ ежьэнуращ нэгъуэщӏкӏэ.
Щӏалэгъуалэ къыдэплъым сыт хуэдэ псалъэкӏэ захуэбгъэзэнт уэ мис мы ӏуэху къефхьэжьам теухуауэ? Сэ уи псалъэкӏэ захуэзмыгъэзэфыну сэ зыгуэр сщӏащи, зыгуэрым, зыгуэр къикӏыжу щытмэ, зыгуэр къагурыӏуэу щытмэ, я щхьэр зыгуэр нэсу щытмэ, ягу ирихьу щытмэ, сэ си гуапэщи аращ, нэгъуэщӏ сэ зыри схужыӏэнукъым мыбы теухуауэ. Псоми я еплъыкӏэр зэщхькъым, Аращи, хэт игу ирохь, хэт игу ирихьым. Зигу ирихьым теухуауэ си гуапэщ, зигу иримыхьым теухуауэ нэгъуэщӏыр ягу ирихьыжмэ, нэхъ дигуапэж хъунущ. Си ныбжьэгъуфӏхэ сэ нобэ сожьэр, къулыкъу къэралым хуэсщӏэну.

Зэманыр пщӏэншэу ямыгъакӏуэу ӏуэху фӏы къызыпыкӏ ялэжьыр. Жыгым къуэпс узыншэ къыдэжу щытмэ, а жыгым и лъабжьэр зэрытэмэмым и нэщэнэращ. Абдеж фӏэхъус гуапэ фыдохыжыр, ди нэтыным адэкӏэу кӏэлъыкӏуэнущ, узыншэу фыщытхэ.